Ndimafuna ndiyambire pamene alekezera Chair pofunsa nkhani ya phone imene mudayankhulana ndi a Nthakomwa uh, pakati pa 8 ndi 9 o'clock ma, ma, ma, madzulo wa pa 10 mwina poyamba mutatithandiza ngati komiti kuti amene anayimbira nzache ndi ndani phone imeneyi
Uh, Chair and honorable members, I'm not so sure. But let me just say, I'm the one who called. I'm not so sure who called who. I, I can't verify, but we did talk that particular day.
chabwino uh, mu conversation yanu mudayankha kuti you believed uh, kuti the plane has clashed uh, uh, kuti ndege yagwa mna ndichikhulupirira ndege yagwa kufika nthawi mayankhula nayo Inali chifukwa cha zifukwa zitatu mwanena zija mmwambamuzi kapena munali mutava pena pache munali ndi information yogwirika kuti uh, monga inu ngati general lieutenant general uh, mwina anzanu kumene mudagwira ntchito kaleko ku mdf anali atakuwuzani kuti so certain kuti ndege ija tayipeza yagwa chifukwa uh, mr Nthakomwa atabwera adalongosola ma details onse kuti mudanena kuti ndege yagwa inaomba mtengo uh, ndipo anthu onse eeh mwachisoni atisiya he was so certain ana, anali sure mmene ankalongosolera uh, mwina ndimafuna ndimve kuchoka kwa inu Um, thank you, Chair. Thank you, Honourable Member, for that question. Pa 10, mmene ndimayankhula ndi Moses. Nobody knew kuti ndege iyi for certain kuti yagwa.

must have embedded in his head, and that's what he remembered most. But there was no information from the military informing me, Kuto Ansont, Ndege Agwa Pateni, when people were searching for it. No, Your Honor. Thank you, Chair. Uh, s- ndifusabe pomwepo cheya mundilola uh, titose uh, ambiri malawi yonse anali ndi chisoni uh, but zimakhala mwina certain levels of chisoni chifukwa cha personal attachments mmene mwanenera komabe papita zaka ziwiri uh, malingana ndi mmene anayankhulira a Nthakomwa anali so, so sure anandiuza General Msonthi kuti ndege yagwa inamenya mtengo so i wanted you to clarify mawu amenewo ngati mudanena kapena mwina chifukwa cha chisoni sanamvetse so

playing out in our heads kuti itati yagwa kuchikangawa kuli mitengo koma detailed kuti yapanga bwanji and we're talking about usiku tumeneyo no information guesswork a friend talking to a friend how could i have those details it was all guesswork but me emphasizing to him kuti ndege imene yagwa 10 hours to now phew, thank you chair Uh, pa 2 july uh, akubwera kunoku mwanena kuti mudayankhulana ndiye mudawauza adakufunsani mudazoti a pitani olo mudakanditchula adanenanso kuti mudayankhulana nawo and amanenanso kuti zimene amazanena zija ndikhulupirira mudamvera mwina mudamva akuti mudawauza ndinu kuti a olo mudakanditchula nzoona

I didn't have anything to worry about. Kodi ukati chani? Eh, why this? No, no, no. I told him to go ahead. the last chair uh, mumayank uh, kupatula pafoni ndikhulupirira kuti mumacheza ndi a Nthakomwa um, uh, mukakhala mmalo golf, golf club ndi kwina koteroko malo otero amene anatchulira uh, ever heard him akulongosola nkhani imene chifukwa akuti kumalo amene amakhala amapezeka anthu ambiri z- zimene azanena muno zija eh, amazinena pena paliponse samazidziwa mm, inuyo a Msonthi mukakhalapo uh, how true is that kuti amanenanena zimene zija Umu- evidence imene mudapatsa inu ija Kwa- conversation ya inuyo ndi iwowo amanena mawu za anthu pali za golf club adatchula malo angapo were you part to that kind of circle and discussion Uh, Chair and honorable members, um, what you must realize, when my wife was sick, I put everything on hold

He didn't share it with anybody but zoti amapanga share kumauza anthu inenso kumamva pompo no I was most of the time in the country or in India in and out so I never went to the golf club for a long period until now thank you chair chair ndi imene pamenepo dedzakasintha
So I had Doa Kasangaze. Oh, I had Yura. Okay, so l- let's go in that order. Ali Longwe Mude and then Doa Kasangaze.
Uh, zikomo kwambiri honorable chairperson inenso ndijoine anzanga kuti pepani kwambiri lieutenant general Msonthi retired chifukwa choluza mayi pepani ndipepesenso kunena kuti ndikhala ngati ndikubwerenza nkhani imene ayiyamba kale dedza kasina chifukwa chonena kuti tikufuna chindunji chenicheni nkhani yayikulu Bwana Msonthi, imene mwaitanidwa nchifukwa cha evidence ya bambo Nthakomwa. Ndiye timafuna timve mosakayikira kulina kulikonse kuti inu mukachoka tisakhalenso ndi mafunso kuti ah, bwe- mwina amatanthauza chakuti. Mwachindunji Bwana Msonthi, mungatitsimikizire komiti ino kuti zimene adanena Mr. Nthakomwa zonena kuti inu mudawauza kuti ngo, ah, ngozi yachitika yadziwika kale matupiso apezeka kale zimene adanena Nthakomwa kudzatiuza komiti ino sizoona mungatitsimikizire choncho Uh chair, honorable members, as I keep repeating, I didn't have any evidence. I didn't even know kuti zinakhala bwanji but I was basing on my own instinct that ndege imeneyi yagwa whether we mentioned kuti Nthungwa whatever could have been part of the conversation but I didn't have any evidence thank you chair zikomo kwambiri funso langa lachiwiri likhalanso ngati ndikubwerenza koma ndikufuna ndimvetse tsiku limene amabwera pa 2 adanena kuti adakuimbirani ndipo tama- zavomerezedwa kale kuti munayimbira adakuwuzani Kunena kuti ineyotu evidence yanga imene ndikukapereka uku ndikanena zakuti zakuti zonena kuti inu munandiuza. Adanena ma details kapena kunena kuti zimene adzanene ku komiti kuno nzija adanena zimene mudamvera adakuuzani? Um, Chair, honorable members, Moses just said, Chief, I'm going to mention your name. Do you mind if I mention your name? I told him, go ahead.

Funso langa lomaliza, a General inuyo mutamva zimene adanena a Takoma ku komiti kuno mudamva bwanji?
Uh, Chair, it's, it's, it's quite sad because um, part two, that's when my wife was very, very sick. Part three, when you're interviewing, that's when my wife passed away. So there was a lot of backlash from a lot of people.

picked a, just the highlight kuti napanga ngozi but there was more to it we discussed about uh, anakhala bwanji korekitedi mi kuti aimere alipo etc etc so that's how it was that day pa 3 zikomo Chair womaliza ndi pempho kuti mmene atiuzira uh, bwana Msonthi a Nthakomwa adakumbutsidwa kangapo kunena kuti mudalu- mu- munalumbira ndipo iwo amakhala kuti ndalumbiradi koma zikuoneka kuti zimene adanenazo sizoona nde ndikupemphani Chair komanso kuti tione kunena kuti kodi a Nthakomwa tipanga bwanji monga mwa malamulo zikomo kwambiri Chair
Dowa ya um, zikomo kwambiri chair uh, potipatsa mpata ife anthu a ku Kasangadzi kuti tiperekepo mafunso awiri atatu poyambirira ndiwajoyine anzanga kukupepesani uh, General Msonthi uh, chifukwa cha imfa ya amayi akunyumba kwanu uh, ndili ndi mafunso ochepa chabe poyambirira ndimafuna ndidziwe kuti um, ndinu lieutenant general amene ndi wotchuka kwambiri muno mmalawi ndimangofuna ndidziwe kuti uh, kodi ku army uh, kumene mmagwira ntchito munapanga retire liti
Uh, thank you, Chair. I retired in 2014. chabwino um, azanga afunsa kale pa nkhani yokhudzana ndi a moses nthakomwa Komano ndimangofuna ndidziwe kunena kuti a Moses Nthakomwa atachoka kuno kudzatipatsa umboni wawo umene lero lino ukuoneka kuti sunali wowona, munakumana nawonso nkuwapanga confront, kuwafunsa kuti kodi nchifukwa chani unapita ku komiti kukafotokoza version yoti ine sizimene ndinafotokoza? Uh, thank you, Chair. Well,

Um, mmene a Moses Nthakomwa anabwera kuno m'mafotokozedwe awo amafotokoza ndithu mokakamira kunena kuti inuyo uh, ndi amene muna- munawauza kufotokoza kuti ndege yagwa ndipo mmene yagwera yaomba mtengo ndipo matu, anthu onse amwalira inuyo mukuganiza kuti no ndi chifukwa chani uh, a Moses Nthakomwa

Um, mukufotokoza kwanu mwanena kuti no panali ma factors atatu why you believed the plane had come down um, munafotokoza kuti uh, maona kuti kunali nyengo yosakhala bwino uh, komanso mumafotokoza kuti uh, nthawi inali itadutsapo mwina over 10 hours um, ndimafuna kuti mungofotokoza chifukwa chachitatu chifukwa sindinamvetsetse bwinobwino mwati chifukwa chachitatu chimene mmakhulupirira kuti ndege imeneyi inali itagwa ndi chani

Thank you so much, Chair. Um, ineso mundilole uh, Lieutenant General nditengerepo mwayi kukupepesani for the loss of your wife. Uh, we pray that uh, mzimu wawo uziwusa mumtendere. Uh, ndimaona mmene zikumvekeramu nde ndimayeseranso kukhala kuti pachizungu amati in your shoes i think munadutsa mu nyengo zowawa uh, pambuyo pake uh, panadzabwera pambuyo pakudutsa nye- nyengo zowawa zimenezi zimapezekanso kuti anthu akuyimbirani mafoni ndimafuna kuyamba ndi kufunsa kuti monga mmene mwanenera which is quite unfortunate kuti anthu amakuyimbirani kuopsezani kuti bwanji ukuwapachika abwana ndipo ndimaona ngati pophatikizanso kuti kumbali inayo you had a loss the same day i think ndikupepeseni sizinachite bwino komabe ndimafuna kukhala ndi chithunzithunzi kuti anthu amene amakuyimbirani kumakudzudzulani kuti bwanji ukuwapachika abwanawa anayimba kwa nthawi yayitali bwanji akuyimbirani mafoni ngati amenewo
Uh, thank you, Chair. Honorable Member, mainly it was on the same day that zitachitika zimene zija pa 3 July that a lot of people actually

um, kumbali yanu alipo amene anakuyimbirani mafoni ofananako ngati amenewo
Uh, sorry, Chair. O- Ofanana to, to what? Can you be more specific? Sorry, I missed ngati the kuti question.
mmene amayimbira si nanga a Nthakomwa atatha auza komiti ino mwatiuza kuti anthu amakhala ngati akuwaopseza kuti bwanji ukuwapachika abwana nde ndimafunsa kuti inuyo ngati amene munatchulidwa nanunso munalandira mafoni odzudzulidwa ngati mene analandira iwowa kuti mumamuuziranji mwina Nthakomwa okay.
kapena ufuna clarification
Through you, Chair. No, I didn't get any threats of that, no. Uh, mwina not just threats koma ma concerns chabe anthu amakuyimbirani kupatulapo kukuopsezedwa koma kukuyimbirani kuoneka kuti anthu akukhudzidwa kuti inuyo munanena mawu amenewo mafoni ngati amenewo munalandirapo
Uh, through you chair my phones amene ndimalandira ndondipanga wish all the best when i come to this committee no threats whatsoever nothing okay chair ndimafuna kuti tingoona kuti anthu ena abe amayimbira major uh, lieutenant general after um, uh, a Nthakomwa atazanena uh, people that were concerned Uh, ndimafunanso ntadziwa kuti mwapereka zifukwa zitatu zimenezi zimene zinakupangitsani kuti muganizire kuti ndege iyi ikhoza kukhala kuti yagwa zikuoneka zifukwa zomveka bwino kwambiri zimene mmangopenekera ndimafuna ndidziwe kuti a moses nthakomwa mmene mmawauza kuti ndege imeneyi ah, yagwa popenekera zifukwa zimenezi? Munafotokozapo zifukwa zimenezi kapena simunazifotokozere kwa iwowo? Um, chair. I don't think I went into those details with him, but there were a little bit of it, but it wasn't detailed. But uh, the last one, makamaka za nthawi, I remember mentioning that kuti nthawi you know until now it can't just be up in the air it must be down thank you chair mwina kuti komiti ingodziwa nchifukwa chani zifukwa zitatu zimenezi simunawafotokozere As I said earlier on, Chair, hon- hon- Honourable Member,

pepani chair mwina ndikhangati ndifunsa uh, pomwe pomwepo uh, munachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti you should uh, chofunika kwambiri bwanji kuti muyesetse kuti adziwe kuti ndege yagwa mumaona kuti nchofunikira bwanji kwa iwowo mmene mukuneneramo

ndimafuna abe ndingopereka concern koma that is my pe- personal concern of course not uh, like blaming you kuti mwina pa chikhalidwe chathu uh, pakachitika imfa yokuti munthu imudzidzimutsa timayesera kuti tipange mosamalitsa kuti munthu uja asadzidzimuke koma zikuoneka kuti uh, lieutenant general amayesetsa kuti munthu uja ngakhale anali close kwa late vice president akhulupirire kuti a vice president amwalira uh, uh, mwina that may just be my opinion koma n- mwina njira yabwino in- ndinakakhala ine ndinakaganiza kuti mwina ndiyowaika pang'ono pang'ono kuwakonzekeretsa kusiyana ndi kukhala ngati kuwakakamiza kuti akhulupirire komabe ndipite patsogolo chair with your indulgence ndingofunsapo kuti ubale wanu ndi a Nthakomwa uh, ndi wa nthawi yaitali bwanji major general i mean lieutenant general

ndimakamba kumbali ya pachizungu amati integrity uh, kukhulupirika kwake ndi munthu oti uh, akhoza kupanga zinthu zokayikitsa ngati mu- kukhala wamabodza mmene mukumudziwira mmene mwakhala naye kuyambira 2008 kufika panopo tingamati about zaka 18 ngati sindikulakwitsa mumamudziwa munthu ngati oti wamabodza kapena munthu wokhulupirika

now zikomo kwambiri so ndimafuna ndingowerenga uh, lipoti imene anatipatsa a Nthakomwa of course ili mchizungu koma tikapita pamene pakuyamba ndi pamene ana actually sindikudziwa poti ilibe mapeji koma its last page ya lipoti yawo akunena kuti Um, ndingoyambira pamwamba pepani chair akuti olemekezeka a chairperson ndi mamembala onse a komitiyi uh, pamenepa ndinaganiza zopita ku nyumba chifukwa ndinalibe transport ndipo mai gloria kamtukule ndi amene anakandisiya amene anali deputy guard commander Ndipo nditafika kunyumba nthawi ya 19 minutes past 8 madzulo ndinalandira foni kuchokera kwa Major General a John Msonthi Junior retired amene muli inuyo. Ndipo nditalandira foni ja nditayiyankha a Msonthi ananena kuti Moze Pepani for the loss of your friend, kutanthauza kuti pepani pa kutaya anzanu. Ndipo a Nthakomwa anafunsa uh, kuti mukutanthauza chani inuyo a John Msonthi. Um, uh, chifukwa chokuti ndikufunsa izi chifukwa kuti ndegeyo sinapezeke iwo amakuwuzani inuyo. ndipo inu munayankha kuti ndege yapezeka uh, kalekale sometime earlier mchizungu mmene analembera kuti ndege yapezeka kale m- nthawi ya mbuyoyi ndipo iwo adafunsa kuti uh, he then went to describe why okay ndipo adafunsa kuti kwenikweni chinachitika ndi chani poti ndege yapezeka kale ndipo iwo anapanga allege kuti inuyo munawayankha kuti

That is to say, the, the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill.
Yeah ndithokoze chair Fotokozani mu Chichewa.
chichewa chomveka bwino mmene ndamvera ine chikunena kuti a john Msonthi pafoni paja anawuza a Moses Nthakomwa kunena kuti ndegeyi yapezeka kale uh, uh, sometime later ngati kuti chambuyomu ndipo chimene chinachitika nchonena kuti phiko la ndege linamenya mtengo isanayambe kukhukhuluzika pansi mamita pafupifupi 80 kukwera ngati kukwera mphiri Hi- ah, ndipo anaonjezera anaonjezeraponso mmene matupi anthu oferawo amene anafa pa ngoziyo analili ndimafuna kuti muchimve chimenechi kuti statement imeneyi anabweretsa kunena kuti inuyo munawuza pamene munali pa foni uh, nde anapitiriza kunena kuti statement imeneyi inapitiriza kuwazunguza mutu kuti "Ah, a Msonthi aja ngakhale akunena zoona koma amakayikira chifukwa Zomwe munapereka inuyo powauza pa phone zimasemphana ndi zomwe a boma amanena kuti ndege sinapezeke ndipo iwo adasankha kukhulupilira a boma aja kuphatikizapo a President kudzera mwa a a amene anatulutsa kalata a a secretary to the a President madzulo akenso cha usiku a President anadzayankhula ndimafuna kunena kuti statement imeneyi iwo anadzanena kumapeto kwa nkhani ananena kuti samayikhulupirira koma mawa limene inali pa 11 mawa lake litabwera zinapezeka kuti information ndondomeko yonse ija munauza pa foni ija ndi zomwe akuwuzidwa mmene ndege yapezekera komanso yagwera zotinso yayenda pansi chimodzimodzi ngati munanena inu dzulo zija ndi zimene anamva nokumva ndipo ndi zomwe komiti yonse ino tinamvano ngati im- ah, ndondomeko yeniyeni komanso information yeniyeni imene zinachitikira pa nthawi imeneyi ndi pamene ino iwo anayamba kukhulupirira kuti aa Ndimakayikira a Lieutenant General John Msonthi Junior retired aja. Koma zomwe anena anthuwa mmene yapezeka ndege zikufanana. Pamenepo mpamene anayamba kukukhulupirirani inu. Ndiye ndimafuna kufunsa kuti mukunena kuti mukanena izizi mu- it's like you are disowning kuti simunanene eti. Mwanjira ina? chifukwa okay.
do, do i go ahead yes please okay
uh, chair honorable member we're just going in circles at up because uh, i've told you zapa 10 tikuchezerana kukambirana kuti chachitika ndi chani now the next day ev- the whole malawi we now know kuti ndege ija yagwa ayipeza anthu and the whole malawi pa 10-pa the whole day technical people amathawa aja ndani kuti ndege ili kuti ndege ili kuti so to answer you honorable a- a- are you suggesting kuti ineyo john Msonthi ndinali ndi information imeneyi pa 10 kudziwa kuti ndege yagwa motere kenaka i just choose moses to moses ndege yetu inagwa yagwa kale and the whole malawi didn't know malawi knew kuti ndege yagwa pa 11 mmawa anthu amapanga search aja atopa uko oh ndege ija aipeza panga makodo now that's what happened the truth now not desire za matheories ah ah fact of the matter was found on the 11th so izizi zoti zinetu zinatere i don't know what to comment on this
Pe- pepani chair ndi- ndimafuna ndingokonza kuti si ifeyo ine ndikupatsani zomwe anazatiuza a msonthi kuti ngati komiti tipindule chifoti sitifuna kuti ndikukakamizeni kuti munanena pamene simunanene komanso sitifuna kuti tingonena kuti zomwe ananena a msonthizi amene andana nthakomwa uh, anangozilota nkona nakufunsani funso lonena kuti mmadziwa bwanji mmadziwa ngati munthu wabodza chifukwa timafuna tipange compare that's why reason nakufunsani kuti mfundo mwalemba mu statement yanuzi zifukwa zimene zimakupangitsani kuti mukambe kuti ndegeyi ine chinandipangitsa kuti ndinene zinali zifukwa izi ndinakufunsani kuti munawuza iwowo nde mwati simunawuze nde iwo aja anazatiuza komiti ino zifukwa zomwe munawuza nde ndafunsanso mongolumikiza cheya kuti anthu awawa akunena kuti mwanena kuti anthu amakuyimbirani pa nkhani imeneyi zomwe zachitika kumbali ina kuli kukhoti cheya bwezi tikuti mwina anthu aopseza kumbali potengeranso kuti papita mwezi chichitikire nthawi imene kuti mwina asintha koma ndilibe umboni eti koma ndikunena zomwe zimatha kuchitika ndiye timafuna kuti titsimikize kuti komiti ino itseke chifukwa chonena mfundo izizi zinachokera kwa iwowo kunena kuti munauza ndinu pamene mfundo mwalemba umuzi simunazinene ndipo mukunena kuti simunauze nkona ndimafunsanso kuti bwanji tsiku limenelo simunauze mfundo zimenezizi mauza mfundo zina nkumakhala ngati mukuwakakamiza kuti akhulupirire kuti ndegedi yagwa cheya I rest my case So, nkhaniyo tisayikakamize kwambiri chifukwa eni ake akana mwandimvetsetsa eti akana kuti iwo sananene kuti ndege inapezedwa koma chimene tachita ifeyo ndikubwereza ripoti ya uh, a moses nthakomwa imene tawerenga eti zimene iwo anatani ananena iwo akutani akukana chimene ine ndikanafuna chakuti iwo atipatse ma whatsapp conversation atiwonetse ma whatsapp conversation amene anali nawo amene anachitirana chifukwa uh, whatsapp conversation ya a nthakomwa ikusiyana ndi whatsapp conversation ya iwowa muone bwinobwino ma whatsapp conversation akusiyana eh? za pepa moze palibepo mu ujeni mu whatsapp conversation yeah, ndi, ndi, ndi imene nthakomwa anapereka nthakomwa angonena kuti moze paper for the loss of your friend eh manimvesesa and it ends there then mafuna detail yeniyeni eh, exact word by word mutati pasa inuyo i think it can maybe close the matter uh, i don't know koma mwina yes yes um, point of order I, i hope mundipatsa mpata wina kuti ndapange engage koma ndikungokumbukira kuti titafunsa a nthakomwa because that's the same that's the same evidence ndinapanga demand kwa a nthakomwa about conversation imeneyi ya madzulo 8 o'clock or so ndiye anthu akomwe ananena kuti inali chani foni ndiye ehe ndiye ndiyeno um, ndi paja papo tinanena kuti ngati nkutheka tikatenge call log koma awawa chifukwa choti avomera kuti foniyo inata inaimbidwa ndiyeno zofunanso call log izo si kwa ineyo sindingazifune that is out koma inu mukadakana kuti simunaimbe foniyo ndiye tikadanena kuti tikayang'ane call log ija komano ndangofuna ndiunikire pamene poti anthu akomwe ananena kuti inali phone call zimene bwana waso akunena so zikukhala ngati phone call yo aliyense akuipanga lipoti mmene anayimvetsera zimene chifukwa choti palibe recording um, zikhala zovuta kupita kwinako thank you nangofuna kuunika amenepo chair yeah. Thanks, uh, thanks.
Uh, that's very clear. So aliyense akupanga report mosiyana zimene anamva. Yeah.
Yeah. Okay. Yeah. Okay, um, uh, thank you very much uh, chair choyamba ineso ndi So ndiye tisabwerereso mbuyo yeah. because akukana Mwanimvetsetsa eti? Tik- Tikhoza kumabwererabe mbuyo nkhani panopo is to prove kuti ananenadi zimenezozo kapena ayi. from the horse's mouth munthu akutani akukana ndiye mafunso athu akhale kumene tifuna tiwonjezere kapena ti reinforce koma tisangobwereza mfundo yomwe yomweyo ayi zikomo kwambiri cheya Eh, choyamba nanenso ndimafuna kuti monga anzanga anena Ndikupepeseni Lieutenant General Msonthi chifukwa chotaya akazi wanu pa nthawi imene kunonso kumatuluka nkhani za mtundu umenewu. Pepani kwambiri chifukwa cha losi imeneyi. Ineyo ndine Savel Kafwafwa kuimira anthu a ku Dedza Mayani Constituency. Ndiye choyamba ndimakumvetserani mwachidwi a General. ndi mmene mumafotokozera ndiye zinandikumbutsa pang'ono za ntchito imene ndimagwira mbuyomu kwa zaka 14 uh, masatifiketi ndikadali nawobe ndine clinical officer kuti tidangoloweza ku chipatala kuti munthu akati akudwala mutu mthupi mukuphwanya thupi likutentha kusanza timangoti "Ah, amenewa ndi malungo um, tampasani mankhwala a malungo nthawi zina popanda ngakhale kuyeza magazi. Um, ndi panopo mwina chifukwa choti zoyezerazo zikupezeka mosavuta mpamene timakakamiza ndithu kuti ayayi tiyeni tionesese kuti tamuyezani tione ngati ti pali tizilombo ta malungo ndiye nachita chidwi kwambiri ndi mmene inuyo munaonera kutenga fundo iyo iyo iyo kuti pophatikiza zimenezi um, zikutha kutiunikira china chake zimene pachingerezi amati analytical skills ndiye ndachita chidwi kwambiri ndi analytical skills yanu ku- kutha kuwunikira choncho ndiye mukuoneka kuti mwina ndinu katswiri kwambiri pa, pa maphunziro anu ndiye ndangofuna mwina ngati mungathe kungotiunikira munapangapo sukulu ya mtundu wanji kuti mwina ine ndachita chidwi ndi mmene mukulumikizira zinthu you have uh, very good analytical skills ndiye poyamba ndimafuna ndingodziwa munachita maphunziro anji

ndege imene ili yokhala mmwamba inayenera kupanga land 10 o'clock in the morning all this time usiku uno no news people tried their best kudzera uku kudzera uku there were a lot of talk but ndege sikupezeka so i concluded deducted kuti ndege yagwa so your question about what i've done in the military my training it was all part of that kuti apa let's call a spade a spade thank you chair ndathokoza kwambiri kuti mwatiunikira pamenepo kuti ndi maphunziro anu mumadziwa kuti zinthu zikamaoneka chonchi zitha kutanthauza chakuti zikaphatikizana ndi izi zikutiunikira chakuti ndiye ndiyamikire kwambiri um chifukwa chakuti umboni wanu mwapereka kuti munatengera popanga analyze kapena kuti kuunikira zinthu ndi mmene zimayenera kuchitikira. Ndinakumvaniso bwinobwino mmene munanenera kunena kuti mutayang'anitsitsa munaona a Moses Ntakomwa uh, kuti anali okhudzidwa kwambiri uh, and m'Chingerezi munanena kuti he wasn't himself and uh, munanena kuti he was very emotional uh, podziwa ndi mmene analili um, close ndi uh, uh, the late uh, vice uh, president um, chair ndangofuna kuti tikumbukire as a committee kuti pa lipoti lina limene tinalandira uh, i think kanali dr squese anatifotokozerapo kunena kuti A Ntakomwa atamva uthenga kuti ndege yasowa ali pa airport ku Chileka akuti analira ali mu ndegemo ndiyeno mpakana akuti pilot anachita kubwera kudzawakhazika chete kuti ayi pepani pepani this is a commercial flight mwina ngati nkutheka khalani chete. Am, ndiye zikugwirizana ndi kuti mutafunsidwa inu munanena kuti mwafotokoza kunena kuti ah, ah, mukuwadziwa kuti a Ntakomwa um, is very emotional Muna, munanena zimenezo ndiye uh, chair ineyo ndikuunika pang'ono Malingana ndi mmene zafotokozedwera pamenepa kuti by nature ali very emotional ataya mnzawo wokondedwa kwambiri ndi zina zonse zimene zimachitika so uh, ndiye pena zikundipatsabe maganizo olo zikutisiyira nkhani ziwiri ngati komiti zoti tipange prove um, choyamba nchoti tipange prove kuti uh, monga mene a Lilongwe Mudi ananenera kuti umboni umene anatipatsa owonjezera chifukwa pamene pavuta nkhani ndipo owonjezera kuti ngozi uh, ndege yapezeka ndiponso matupinso apezeka chifukwa ndege inagunda mtengo pamenepo ndi pamene pakukhala nkhani yovuta nati ndibwerere Chair pang'ono ndisanamalize kumene ndiku- ndikupititsa nkhani kunena kuti Aliyense amene amadziwa ma pilot aja anatiuza kuti ndege inali ndi fuel wa 4 hours kusonyeza kuti by 1 o'clock inayenera kuti fuel watha so tikamayang'ana ma steps amenewo zimenenso mboni zina zinanena mmbuyomu kwa munthu wina umadziwa kuti ngati siili mmwamba ili pansi zimene ndi zovuta kuti unene kuti yagwa kapena yatera zimenezo ndi language imene imavuta kuti anthu aipange conclude koma nafuna kunena kuti um, iwo abwanawa pogwiritsa ntchito mmene ananeneramo ineyo ndi ndikutsalira ndi zinthu ziwiri either um, munthu ama akufuna kunena chinthu choti si chachilungamo mwadaladala zimene komiti ino timalumbiritsa anthu koma ndikufunanso ndinene uh, sindikupereka conclusion koma sindingachite bwino chifukwa ngati zinthu ndikuzidziwa ndikuyeneranso kuti ndidziwe kuti kodi anthu akakhala emotional zimatani ndikuthokozeni chifukwake ndimaona kuti ngati munapangapo psychology kunena kuti pa psychology ngati ife mmene timagwira mchipatala amanena kuti pakakhala china chifuna kumuchitikira munthu Nthawi zina umampangira predict, imene timaitcha prediction, kumpanga prepare kuti chinthucho chikabweradi asachite kukhala too shocked. So that one ndithu ndi zolondola, nchifukwa chake ndimafuna nditadziwa kuti iwo anachita maphunziro a mtundu wanji. Koma kumapeto kwake. So Honourable, funso lanu kwa a Msonthi ndiloti chani? Uh, funso langa ndimangofuna kuunikira uh, nyumba ino kunena kuti um, Pambali ponena kuti ma statement a anthu awiriwa akusiyana, pali condition ina imene anthu akakhala kuti ali traumatized, post traumatic amnesia, zimenezo munthu akakhala kuti wakhudzidwa kwambiri, nthawi zina zina amaiwala, ngakhale munthu woti mwina kuiwala kunena kuti unali pa maliro a mwana wako yemwe. just because zinakukhudza koma ndikufuna kunena kuti izozo si- sitili mchipatala muno komano ndimangofuna kugwirizana nanu kuti zimene munkaganiza popanga predict ndi zinanso zimafuna kuonetsa ukadaulo wanu wina umene mumadziwa pang'ono nkhani uh, za, za psychology ya munthu koma pamapeto pake uh, nyumba ino igwiritsa ntchito zimene ndinganene kuti za malumbiro amene anachitika ndipo mwina Tidzaona kuti kodi pamakati pakati pa ma statement awiriwa chilungamo chake chenicheni ndi chiticho. Komano ndinafuna kudziwa kuti anthu ena nthawi zina akakhudzidwa kwambiri amaiwala zina ndi zina ndi kusokoneza kamvekedwe ka mu- ka zinthu imene amaitcha kuti dissociative amnesia. So izo nzakuchipatala sindifuna kuti panopo ino iti tisandutse chipatala koma ndinafuna kunena kuti chair uh, chimene chocho ndi, ndi chitchule uh, chifukwa choti mastatementwa akusiyana ndipo sizingakhale ziwiri zonsezo zolondola chimodzi ncholondola china ndi cholakwika anthu aku Dedza Mayani anangofuna aunikire pamenepo ndi kuona kuti jeno um, munayesetsa mbali yanu uh, ndi kumuzindikira nzanu komanso ndi maumboni ena amene tinaona basi ndiyimire pompo yakumaliza inali komenti chair zikomo ndathokoza kwambiri comment comment ndathokoza kwambiri eh, status ya anthu akomwa anabwera ali sober amayankhula pa ali sober mwandimvetsetsa eti nde tisabweretse nkhani ama emotion chani chani ayi nkhani tiunike apapa ma, ma, ma testimony amene abwera apapa imene inalembedwa ndi imene iwo akunena apa tione ndi- ndi- ndi pamene pali nkhani koma za t- cheni emotional state or psychotherapy chani chani ayi, izozo ndi nkhani ina mwandimvetsa eh uh, zikomo kwambiri uh, chair inenso uh, uh, mmene nanena muja ndine gilbert Khonyongwa kuyimira anthu aku mulanje north Koma ndijoinenso azinzanga kupereka ma condolences uh, pakumwalira kwa akazi anu pa nthawi imenenso nkhani zimakhala ngatinso zikuzungulira pepani kwambiri. Um, ine mafunso anga si ambiri, ndingofuna ku kuunikapo kunena kuti uh, ndi mmene nkhani mwayankhulira uh, mmene ndicho mmene mwatchulira Moze ndi mmene soveji amabweretsa zikuonekabe kuti pali zinthu zingapo zimene zikuoneka kuti mukugwirizana for example kunena kuti munampepesa i think eh, there is no dispute kuti munampepesa kuti pepani pepa moze komanso um, paliso china chonena kuti mnakambiranaponso zonena kuti um, mmene mmaonera uh, from your view kuti uh, kuti uh, ndege inachita chinangozi then ndimafuna kufunsa kuti um, in your experience almost eh, ngakhale ma, ma chances amakhala ang'ono zimachitika kuti ndege imatha kugwa koma anthu ndikupulumuka ndi choncho i think we can agree on that one kuti zimapezeka of course ma chances koma zimapezeka kuti ndege ija kugwa anthu ena ndikupulumuka ndiye posogoza maonera kuti pepa pepa moze uh, waluza nzako don't you think kuti he was justified to think kunena kuti munaziwa kuti ndege ija yagwa ndipo anthu amwalira

So have that in mind as you're answering Honorable Konyama. Thank you, Chair. yeah.
ndiye ndimanena kuti uh, considering kuti simunapereke option yonena kuti at that time ngati mungakumbukire kuti anthu amati ndege yasowa um, i think um, um, general um, uh, Dr Phiri i think anataweka atayamba kune- kuiza radio ndege yagwa i think at that time koma panalibe amene amanena za mmene um, the outcome ya crash imeneyo kuti kodi kali ma survivors kapena ayi ndiye funso limene ndimafunsa nkunena kuti ah, takoma anabwera kuno nkunena kuti ah, mmene analankhulira ah, ah, ah, ah, lieutenant general Msonthi zikuoneka kuti amaziwa ndithu kuti ndegeyi yagwa ndipo anthu amwalira ndiye ndimanena kuti pochotsapo possibility ya ma survivors don't you think uh, nchifukwa chake anthu akumwa anapanga conclude kuti maziwa kuti ndege yagwa ndipo anthu onse amwalira
Uh, thank you, Chair. Honorable Member, if you also remember in, in my conversation with him, we talked about chances of survival, whereby Mose and myself we agreed to come. It occurred maybe by my survivor.

he will be able to survive. Thank you, Chair.
No, um, nkhani yanu siyikusintha chimene chatibweresa lero mu nyumba muno ndi chakuti inuyo munazi akuti munaziwa kuti ndege yapezeka pa 10 osati kuti n- ndege yagwa aliyense amadziwa amene amakapanga ma search and rescue amadziwa kuti ndege yatani kuti yagwa mandimvesesa eh, ndi- koma inuyo anakupangani consult kuti ndikupita kundiyitana ku inquiry maona ngati ife mu- mu- timafuna tidziwe kuti ndege inagwa pa 10 amakuuzani umboni kuti muzanene kuti ndege yagwa pa 10 pamene ifeyo chimene chinthu chatsopano chimene tinalibe chinali chakuti ndege inapezeka pa 10 nde sindiziwa kuti conversation yake makambirana ya mtundu wanji now we don't know whom to believe whether it is you or a nthakomwa for inuyo mukukana mwandimvesesa eh? eh, nde eh, we can go backwards and forwards koma asanabwere kuno anakufunsani inuyo ndikupita ndikafotokoze kuti ndege inapezeka pa 10 inu mukuti zimenezo simunakambe correction chair eh. moses told me uh -huh. akundiyitana ku inquiry

uh, north yeah Eh, so nkhani ndikuvomereza ati akuluakulu kuti awowo statement yawo sakusintha ndi zimene ananena o tinene kuti tiyese kupanga challenge challenge iwo sasintha statement yawo nditiyo ndi imeneyoyo so I open the floor kuti mwina timalizese nkhani dedza kasina

In your, I was quoting your own statement. The first one was nkhani ya description ya amene timawerenga ama- a- a- nakufunsani kumayambiriro kuja mnayankha zimenezo kangapo komanso adafunsa a zomba thondwe the statement anakuwerengerani imene anakamba a nthakomwa nkhani yokhudzana kuti ndege inamenya mtengo zinatani zinatani uh, uh, mna- mwakana koma pena mna- munauza statement yonena kuti could have been part of the conversation i think kani uh, that, that, i quote you that, that can right that, that's true i want you to be certain was issues of kuti ndege yamenya mtengo part of that conversation ndi uh, mr ntakoma uh, not could have been part of uh, I, wa- I want us to have the clear can you be certain

Um, there's another thing ya uh, anthu akufunsani kumaliroko uh, o- after, after mm, uh, mr nthakomwa's evidence uh, mwadusa mwaona kuti anthu ena mukamba ma- muna- i quote you said I, i will clear it it's nothing i will clear it

because of those reasons. It was just a discussion. Not that there's any proof or anything. That's why I said when I come here, I'll clear it. All right.
Um, uh, two, two, two questions. Uh, uh, one, before I ask you the last one, uh, mafuna amene malandira or anthu amene amapanga as i want to build on from what zomba tonde asked kuti mwina malandira mafoni anthu kufunsani about the mr nthakomwa's uh, uh, testimony imene anabweretsa kunoku has it in any way influenced your testimony imene you are testifying this, this evening A- anthu ambiri amene amakhala concerned on my part they didn't know kuti ine ndi moze tinayankhula chani all they picked up was moze kunena kuti a msonthi akuti ndege inagwa pa 10 andiuza izi ndi izi so everybody was saying ah a msonthi nde kuti okha amadziwa pa 10 po yet ndege inagwa pa 11 so me i wasn't concerned because i knew kuti ndi moze we didn't talk about zinthu zina is what i've just told you and ndege inagwa pa 11 not pa 10 yeah, Yeah, so ina- that's why i said i'll clear it. inagwa pa 10 inapezeka mm, sorry inagwa pa eh, inagwa pa 11 yes in, I'm, sorry i'm confused inagwa pa 10 inapezeka pa 11 yes thank you for that so what, what, what i want to do to, I, want, I, want, I, still, I still chair i still didn't get the answer the definite answer all those kind of talk and some are doing mnakambani ndi moses ndi nthakoma and everything people are worried people are kufusani mafuso if mazidziwa has it influenced your testimony kuti mmene mumabwera kunoko mwina chakupangani kuti musinthe mwina chimene mukadanena nthawi ina koma chifukwa kuti ena akuyankhulani ndi zina zoterozo mwina chasintha have you has your testimony been influenced by external factors
No, Chair, nothing.
Okay, very lastly, uh, you are a lieutenant general. You were the deputy commander responsible for operations. Knowing men in service,

Yes, Mwanza. On the central. Thank you very much, Chair. Um, pamene amakambirana ndi um, Moses Nthakomwa uh, lieutenant general anena kuti nkhani ya mitengo anayikamba imene um, was part of the conversation now imeneyo a Nthakomwa anayikamba komano ndimafuna ndingofunsa ngatinso anakamba nkhani ya uh, mmene matupi analili because a Moses Nthakomwa anapitiriza kunena kuti chimene chimodzi chinapangitsa anu kukhulupirira chinali chonena kuti mmene anthu amakambira za mabodies mmene anapezedwera zimafanana ndi zimene um, lieutenant general anawafotokozera so ndimangofuna ndingofunsa kuti kodi pa- munakambako pa nkhani ya the bodies uh, not necessarily uh, kuti munawauza kuti a ma bodies ali chonchi koma kuti in that conversation ngati mmene inali nkhani ya mitengo kuti munakambapo nkhani za mitengo was there any conversation surrounding ma bodies mmene alili Uh, thank you, Chair. Our conversation, if I remember correctly, was kuti ndege yagwa and we should prepare for the worst, for tragic outcome. Zoti za mabodi za chani, we had no idea. This was pateni usiku, so no idea kuti zinthu zili bwanji. Thank you. Um, thank you very much. Uh, last one chair pambali pa uh, kuti a Nthakomwa anakamba nkhani yokuti phiko lamenya mtengo um, um, anazakambanso kuti general anapitiriza kunena kuti inachita slide inapanga slide uh, mu umboni wawo anakamba choncho kapena kuti mwinanso mu- muzokambiranamo akhoza kukhala kuti iwo adachita pick nkhani imeneyi pa mwina ka- mbali imodzi ya zimene mudakambirana ngati mmene anachitira pick nkhani ya, ya mtengo um, kuti pa nkhani ya sliding kuti kapena adachita pick nkhani imeneyo mwinanso pa kwa kulongosola kwanu kapena kucheza nawo kwanu kapena kuwafotokozera kwanu kuti mwina akhoza kukhala adalakwitsa kukamba zimenezi chifukwa cha nkhani imene mudayikamba yokhudza sliding ya ya ndege
Uh, thank you, Chair and Honorable Member. Uh, let me ndibwerezenso pa 10 I had no idea kuti ndege inagwa bwanji inatani my conclusion kuti ndege yagwa zoti ndipange ma technical details 80 meters utere uko Eh, ndi- nditenga kuti 80 meters imeneyo ndili kunyumba makha kuno ku Lilongwe kuli search party ku Mzuzu uko now i'm giving him ma details oyenda 80 meters hey, ah, i don't know thank you Uh, thank you very much, Lieutenant General. Chair, that's all from me.
Zomba Central, Zomba City. Thank you so much, Chairperson, for giving the people of Zomba City South constituency to ask a few questions. Choyambirira Lieutenant General Msonthi, nanenso ndiwajoina anzanga pokupepesani chifukwa chotaya madamu pepani kwambiri komanso tikuthokozeni kuti ngakhale muli mu grieving period komabe mwa- mwachiona chanzeru kuti mubwerenso muzacheze nafe tathokoza kwambiri Uh, Lieutenant General, ndimafunabe tingokamba ziwiri zitatu zokhuzana ndi inu kukhala a high ranking officer former high ranking officer ku military lieutenant general munthu wamkulu kwambiri ndipo anzanga ena anazanena kuti ndinotchuka anthu akati John Msonthi kwakuwame amati ee eh, John Msonthi ndinotchuka so do you think kuti zimene mmanena inu kapena zimene munganene inu anthu akhoza kuzitenga serious kwambiri because of your prominence Uh, thank you, Chair.

uh, look up to me, they trust me. But this particular case, incident iyi, ya pa 10, no, no, no. Eh, ndimafuna ndiziwe kuti zimenezo mmaziwa kuti munthu akaotchuka ngati mmene mulili inu chiliyonse chimene mwayankhula chimene mwachita anthu amachitenga kuti eh, ichi- ichi- ichi ndi chenicheni that we are together there ndimafunanso ndipite pa sentence ija ndinazanena ija imene mwaika mu ripoti mwanu sindikukamba za Nthakomwa koma ripoti yanuyi imene mwalembanso ndiwerenganso it's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents imeneyo ndi prominence yanu don't you think kuti munthu akhoza kunena kuti you know what you are saying

in totality are you disowning anything from this because mwapereka presentation ndi inuyo yes yes as it stands yes kuchizungu kuli kuyankhula ndi certainty kapena kuyankhula with high possibility those two you agree lieutenant general kuti nizosiyana so this sentence can you say kuti mumayankhula kuti with high possibility

madam chilimanso anali momo so now i'm conversing with my friend kuti it's a terrible tragedy losing both parents so he is correcting me now kuti iyayi mary wasn't in it so if you just take that sentence alone it, it doesn't give enough evidence yonena kuti i knew everything kuti yagwadi ndege mary anali momo aa uh -uh.

pa 10 chimene mmaziwa inuyo chakuti ndege yagwa eti yes ndipo kumalo amene yagwera simmadziwa eh?
no chair i didn't know
funso ndikufunsa kuti nanga nkhani ya nkhalango conversation yake imachokera kuti Ah, m- maybe ndinayankha msanga I should have said ndimadziwa kuti yagwera ku Chikangawa, but not the exact location. oh, mu- munali certain kuti inagwa kuchikangawa there was no chance kuti ikanapanga crash land kwina kwake
I, I didn't know anything, but all I knew kuti ndege yagwa. And uh, looking at the, the situation mmene inakhalira, my personal conclusion kuti inali ku Chikangawa mmenemo.
so ma possibilities koma analipo ena kuti ikanatha panga crash land kwina kwake
That's possible. Kuli madzi, kuli chani, kuli zambiri. Could have been lots of things, yes. okay ndimafuna nkhani ya mitengo iyi imene imanidabwisa kuti nkhani ya mitengo imabwera bwanji pamene ikanatha kugwera mu Lake Malawi ikanatha kapanga crash land mu field mwina mwake so conversation ya mitengoyi ndi inuyo ndi imene imanidabwisa kuti you were so firm ndikumakamba nkhani ya, ya, ya nkhalango pamene ma options anali ambirimbiri so i just wanted us to uh, tipange close nkhani imeneyi uh, i think umboni wanu unali ofunikira kwambiri for komiti inakuitanani kuti timalize phase 1 because kunali twist pamene timamaliza leronso kulinso twist nde kuli secretary timalize report yawo inali nkhani yovuta eh kuti phase 1 ikhale complete nde ife tithokoze kuti mwatipasa umboni wanu and uh, mwabwera you've explained under very difficult circumstances well, and we appreciate kuti mwabwera you- to face us in, in, this, in this very difficult period for you um, uh, ti- timalizeni Ti- we'll go backwards Ti- tiwapase mpata nawo akapume muli ndi mawu omaliza kuti mutha kuyankhula

lieutenant general eh, john msonthi enafe timangokumvani lero- lero takuonani tacheza nanu anthunso pamalawinso pamakina akuonani eh, so eh, s- si chinthu chophweka kuti ta- tacheza- ta- lero tacheza nanu komanso mwatu- mwatiuza mbali yanu ya nkhani imeneyi ndikukhulupirira kuti eh, mayankho ena ndi ena ayankhidwa so tikukufunirani zabwino zonse Eh, ambuye ambuye akhale nanu eh, pa nthawi yovuta ngati imeneyi zikomo kwambiri Thank you, Chair. Thank you. mwayesayesa ntchito sikupezeka mwana mnyumba akusowabe chitaka pa bizinesi yanu chakusokonezani osadandaula

Ambiri mwakhala mukudera nkhawa kuti kodi mavuto amene tili nawowa tidzathetse bwanji? Mavuto ngati kusabereka, khunyu, misala, kodi mukufuna chikoka cha bizinesi? Mukufuna kulanga wakuba, magic wallet, kukwezedwa pa ntchito kapena mukufuna kutsirika thupi? kuwinitsa loto ndi zina zambiri?
Yankho la zonsezi lapezeka. Kodi muli ndi vuto la kusabereka khunyu misala mukufuna chikoka pa bizinesi yanu mukufuna kulanga wakuba mukufuna magic wallet mukufuna kukwezedwa pa ntchito kutsirika thupi kuwinitsa loto ndi zina zambiri kodi Dr.
Makoti

chuma, bizinesi ziziyenda bwino bwerani kwa Dr. Erube kumene timathandiza zonsezi. Ngati nkhani za chitaka zavuta bwerani kwa Dr. Erube timathandizanso muitano komanso kuvalirana anthu nkhope. Mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa 089